Ka anyị bido. Let us begin. Number one, Gịnị ka ị mere ụnyaahụ? What did you do yesterday? Repeat after me. Gịnị ka ị mere ụnyaahụ? Gịnị ka ị mere ụnyaahụ gịnị ka ị mere ụnyaahụ Number 2. Agara m ahịa ụnyaahụ. I went to the market yesterday. Repeat after me. Agara m ahịa ụnyaahụ. Agara m ahịa ụnyaahụ. Agara m ahịa ụnyaahụ. Number 3. Ha zuru ike ụnyaahụ. They rested yesterday. Repeat after me. Ha zuru ike ụnyaahụ. Ha zuru ike ụnyaahụ. Ha zuru ike ụnyaahụ. Number 4. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Or you could say, Anyị hụrụ ha n'abalị. Anyasị and abalị mean night. It's just a dialectical difference. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'abalị. We saw them in the evening or night. Repeat after me. anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Anyị hụrụ ha n'anyasị. Or anyị hụrụ ha n'abalị. anyị hụrụ ha n'abalị. Anyị hụrụ ha n'abalị. Number 5. Ehiri m ụra n'anyasị. I slept in the evening or night. Repeat after me.

Number 7. Nne nne m kọọrọ m ya.

Nne nne m kọọrọ m ya. Nne nne m kọọrọ m ya. Number 8. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. It is the truth. It is not a folk tale. Repeat after me. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. Ọ bụ eziokwu. Ọ bụghị akụkọ ifo. Ọ bụ eziokwu. ọ bụghị akụkọ ifo Number 9 Ala na-edebe ihe niile Ala na-edebe ihe niile The earth keeps everything. Repeat after me. Ala na-edebe ihe niile. Ala na-edebe ihe niile. Ala na-edebe ihe niile. Number 10. Gịnị ka i mere taa? What did you do today? Repeat after me. Gịnị ka i mere taa? Gịnị ka i mere taa? Gịnị ka ị mere taa? Number 11. Agara m ọrụ taa. I went to work today. Repeat after me. Agara m ọrụ taa. Agara m ọrụ taa. Agara m ọrụ taa. Number 12. Ahụrụ m gị taa. I saw you today.

Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Remember that anyasị can also be abalị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. I went to work in the morning, but I am home in the evening. Repeat after me. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Agara m ọrụ n'ụtụtụ, mana anọ m n'ụlọ n'anyasị. Number 14. Eriri m ji ụnyaahụ mana eriri m osikapa taa. I ate yam yesterday, but I ate rice today. Repeat after me. Eriri m ji ụnyaahụ, mana eriri m osikapa taa. Remember that the key thing we're learning here is mana. Mana means but. Eriri m ji ụnyaahụ, mana eriri m osikapa

Number 15. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. They bought clothes last week. Repeat after me. Ha zụtara uwe izu ụka gara aga. Ha zụtara uwe

Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka ọ mesịa. Goodbye.